nke o chiri na zere achọrọ m ka ị wụsasie ntị gị ike ka ị ghara ka anya gị ghara idufu gị ụzọ ị dụzie confuse mgbe ahụ ndị ọjọọ ewee nweta gị ka ị na-anụ onu m na-alike ihe m na-akụzi na-esharekwa ka ị wee nyere ndị ọzọ aka gaa n'ihe ndị ọzọ m kụziri mbụ na ị ga-amụtakwa ihe na ya sharekwa achọrọ m ka ị mata na ndị pastọ a maọbụ ndị dibịa unu na-afụ mgbe ọbụla ha na-akọ ọnụ n'iru akwụkwọ achọ m ka ị ma na ọkwa na ofu ụgbọ bu ha and ha ncha niile bụ na the same kingdom ka ha nọ mana ha ga-abịa a na-akpọ onwe ha afa ị gaghị ama na ọ ihe ha planụlụ aplanụ then unu bụzi followers unu kwu unu a na-egbuzi onwe unu isi na ị kwenyere onye na onye bụ ezigbo ya na onye bụ ajọ ajọ ya ị ya ama na ka ha si wee na-adọta people wee na-agwa ndị mmadụ iberibe wee na-ana ndị mmadụ n'iyi nke a ga-abụ obere oge ha ncha niile efe bịa mana ihe oke ji wee were wee na-akụziri unu ihe a bụ ka ị ghara ịma n'ọnya ha ka ị ghara iso na ndị a ga-eji wee gba iche na mmadụ bụ ewu ka ị soro na ndị ga-afụkwa maka na a sị na ọkụ fecha akụ fecha ọ dara awọ mgbe ha ga-ada ka ibibere ntụ ị nọkwa na-afụ ya na ọ bụ ya mere okike ji wee were m na-akụzi ihe ndị a ka ị nwee ike wee tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ ka ị mara na ndị dibịa ọbụna ị fụrụ mgbe ọbụla ya na fa- pastọ a na-anụ ma ọ wee wụ pastọ kpọpụta dibịa nke a ma ọ wee wụ dibịa nke ọ kpọpụta pastọ nke a maa na ha ncha bụ ofu ihe agwara m unu na pastọ niile bụ akara ka ha na-achụrụ their followers bụ ife ha nwere ka ha na-anarụ ha by then gị nwa ị jezie ị na-egbuzi onwe gị na onye a bụ ezigbo ya na onye a bụ ajọ ya ị marọ na ọ the way ha si achọta followers ị nee anya fụ na ndị ajọ ajọ mmadụ ka ndị mmadụ na-aka iso ha na-eji in many tactics many ways were adọta ndị mmadụ in their kingdom wee na-edeceive ndị mmadụ ndị na ife na ife niile ife na-eme na-akazi nkụ mana obere oge chukwu oke nna chukwu oke nna anyị na-afụ dụ busy o nwere ife ọ na-awind o nwere ife ọ na-eset very soon unu ga-afụ ife ga-eme obere oge o nwezi ka m ga-esi wee na-aghọta ụwa mana ihe m ji wee na-akụziri gị ihe a o ji wee sị m kụziri unu ihe a ka unu ghara iso na ndị a ga-atawa afụ mbụ before ọ rụchaa ife ọ na-arụ ka unu ghara iso na ndị a ga-ataba afụ ndị e jigoro ndụ ha ife ọma ha wee gbaa iche na mmadụ bụ ego ka i soro na ndị ga-eso na-enwe aṅụrị ahụ na-aghọtakwa ife dị n'ụwa ọkachasị ndị afrịka enwere m ike na-ekwu okwu na-eme nkụzi ma gị onwe gị adịghị aghọta mara na a na-eche echiche na ife m na mbọ m na-agba maka ọdịmma gị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka ị ghara iji anya gị ka anya gị ghara idufu gị ka ị were akọ na uche gị wee na-eme ife niile ị na-eme maka ị nwere ike na-afụ onye a onye a sị na onye a bụ ezigbo na onye onye a bụ nke a na onye a bụ nke a fa ncha niile bụ ofu ụgbọ bu ha ofu ihe ka ha na-eme mana ihe a ka ha ji wee na-edeceive ndị mmadụ onye a sị gị na o ji wee mebie ọgwụ onye nke onye nke a sị gị na onye a bụ nke onye nke a sị gị na ọ bụ nke a ị nazie be gị ihe echewe echiche ọfụma ị sị na ọ dụkwa ka onye nke a bụkwa nke ezigbo na ọ dụkwa ka onye nke a bụkwa nke ezigbo ya nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị achọrọ ka m gwa unu ihe anyị na-afụ na o turu ha anya afụrọ ụzọ maka ịbụ ị fụ reverend fada asị a asị ee na onye pastọ na ọ chukwu zitere ya na ọ dụ ka moses ndị be ha na ọ dụ ka nke nwa ya bụ na ọ the same kingdom ka ha na-arụrụ ọrụ wee na-ana ndị mmadụ n'iyi na-ana imikiti ndị mmadụ imikiti family na-agba family ibiribi maka ife ha ga-enweta achọrọ m ka ị soro na ndị a ga-ata afụfụ a ekwena ka fada ọbụla ma ọ pastọ ọbụla deceive gị fa ncha niile macha ife ha na-eme ma ha ga-ekwe ka ị marụ ọ ife a mere na afrịka adị aga n'iru tụsasị ozi a m na-ezi like kwa ka i wee nyere ndị ọzọ aka na achọrọ m imepe unu anya ka unu fụ ụwa wee ghọtakwa ụwa fụkwa ihe dị n'ime ya ka ife ha na-ekwu na ọgwụ ha ji agwọ dịkọcha wee na-ana ndị mmadụ n'iyi ka ị ghara iso na ya ka ị gbapụta onwe gị n'ife na-eme mgbe ụfọdụ ị na-eme ife o sielu gị ike bụ na ebe ị zọnyere ụkwụ ka ị makwa na na e were ite sie nri ịsapụazị ite ada ada izu onye ahụ na ị ya-asa ị ya-ekwocha ya ọfụma before ọ dụ ọcha maka na ka ị zọnyere ụkwụ gị ọchịchị ya ahụ abịa kpuchie gị ihu mgbe ị ga-ebido ịsa ị ya-enwekwa ndidi wee sapụta onwe gị maka na ngụnwa metere ife na-eme gị ya ka m ji wee sị na ife ọbụla na-eme na ndụ gị bụ ife ị ma maka ya mana i jiri uche gị ekwena ka anya gị a tinye gị n'ihe ị ga-atagide afụfụ na-ajụ chi gị ajụjụ a bịazie sị gị na nna nna ha metere nwere ife nna nna ha metere nna nna ha gbara mbọ ka ọ dịrị gị na mma mana unu hapụrụ nke unu jesowe nke ndị ọzọ ka m jụọ gị ị ya-eje be be onye ọzọ be ụnọ onye ọzọ las ya ka o si wee sọ gị mbanụ ị ga-eje be onye ọzọ mee ka o si wee sọ gị mana ị nọ na be gị arụ elu oge ana ọkwa otu a ka ọ dị ihe na-eme mgbe i ji ekweta na ihe nke ndị ọcha na omenna ihe ndị ọcha butere unu arụ ama ngwụkwa gị anya ọkwa mgbe i kweta n'ihe ị nwere and a ka na-ekwukwu ya wee gwa gị na ịkọ ọgwụ abụrọkwa omenala igbo itinye aka n'ife ọjọọ abụrọkwa omenala igbo ka ime onye a ka imegide ya abụrọkwa omenala igbo na ị ma agwọ ọgwụ ị pụta i were jizọs na-edeceive ndị mmadụ na-arụ ana ị na-esi poison na-enye ndị mmadụ ị sị na ị na-agwọ ọgwụ maka ọchịchọ maka ihe ị ga-erite mana i jibe ihe niile ahụ ọgwụ ị na-esigharị ihe niile ahụ ị na-emekọwa nyere onwe gị aka ị ma ka ị ga-esi wee kpee ekpere kpeta ego mana ị bịa ịna ndị mmadụ ego ị na ndị mmadụ ego wee kpere ha ekpere ị na ndị mmadụ ego wee nye ha asaa ha ga-ekpe ebe ị macha ife ndị a niile ka ife mee na iji uzube ife ndị a niile ị ma nyegoro onwe gị aka mgbe ọgaranya a karịsịa mmadụ niile kama i je chọwa onye ị ga-anarụ before ị gwa ya ihe ọ ga-eme na-ejizinụ akọ na uche unu mara na onye ọbụla na-ekpere ya ekpe sị ka o kpefụta gị ọ bụrụ aga n'ihu na ife i nwe ka ọ na-achọ ịnarụ gị ma onye na-asị ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ka ego bịabara gị o nwehụ ahịa ị kpabara o nwehụ ihe ị na-eme onye achọkwa aga n'iru ọkwa ife i nwe ka ọ na-anarụ gị tinye ife m na-akụzi n'ọrụ share ka i wee nyekwa ndị ọzọ aka gaa n'ihe ndị mbụ m kụziribu mbụ gee ya na ọ ga-akụziri gị ọkwa na ị nwerọ ego ị watch ya share mgbe ị nwetara ego ị were data kirie ya gee ntị ọfụma na ị ga-aghọta tinyekwa gbaa mbọ tinye ihe nke m na-akụzi n'ọrụ anya maka mma maka ọdịnamma gị